n'akwa ọrịa Ben dina gụchara mmiri na-esi ndu a na-arịgharịcha ka ahụ ya ha o nweghị onye isi ahụ na-ekwenye gaa leta ya onye tinye isi n'ebe o dina o kwuchi aka n'imi were ọsọ gbapụta ma ụmụnne ya ebutere Ben nri ọ naghị eriwalizi naanị nne ya na-atachi obi na-aga eleta ya na-ebugara ya nri na-ehichasị ahụ ya Ben anọkata na wee hụ na ọnwụ akụnwala aka n'ụzọ nne ya bataziri ihicha ya ahụ o wee kpọọ nne ya wee gwa ya nke bụ eziokwu na ihe dowere ya n'ọnọdụ ọ nọ okwu a ka o kwuchara tụfe isi azụ ọ bụrụ ọnwụ arịrị ezu ike Ben ezukwanụ ike ngwa bukata oche gị ka ị nụrụ akụkọ marakwanụ ka ị ga na-esi akpachapụ anya n'elu ụwa ihe na-eme n'elu ụwa dị egwu nke bụ na a na-ekwu ya n'ọnụ ọ dịka ọ bụ na o meghị eme ma ọ bụ na ọ naghị eme mana ihe na-eme ntị adịkwa mmadụ gwa gị duga m ozi ma ọ bụ bịa ka anyị gaa n'ebe dị otu a jụọ onye ahụ ebe ọ bụ ọ bụrụ na obi gị anabataghị ịga agala ọ bụrụ na ị ga-agagodi ị ga-amụrụ anya kee nkwụcha gbadokwa anya maka na kemgbe ụmụ mmadụ mụtara agba ma atụghị atụ ka eleke ntị ọba ji wee mụta efe ma ebeghị ebe oge Ben nọ n'ogo nke atọ na mahadum ọ na-achọ ihe ọ ga na-eme wee na-enwechata obere ego Ben bụkwa na onye ma akwụkwọ ofuma onye ọbụla ma ya na ọ ma akwụkwọ ọ bụ onye ide ihe na-amasị ọ na-edegasị ọtụtụ akụkọ dị iche iche n'ihu akwụkwọ ebe a otu enyi ya nwoke aha ya bụ Uchenna ọ na-esogharị ndị na-eme ihe onyonyo ọ gaa na lokeshọn ha na ha ese foto o tinye n'ihu akwụkwọ ebe a ọ hụ otu Ben na-esi ede ihe n'ihu akwụkwọ wee kpọọ Ben otu ụbọchị wee sị ya na ya detara ya ejije na o nwere otu dairektọ na-achọ onye na-edere ha ejije Ben eti ọnwa egbo na ka tụrụ aka etu a ka Ben si wee were akwụkwọ wee denwe ejije o decha ya bụ ejije kpọọ Uchenna sị ya na ya emechaala na ya were ejije ahụ gosi dairektọ na ọ bụrụ na ihe o dere masị ya na ya nye ya ego Uchenna sị ya mba na ha abụọ ga-eso aga ka dairektọ hụkwanụ onye ọ bụ mara ya ofụma na ọ bụ na ọ ga-ekwenye ọ nọ n'oge a ga-eme ya obi atọ Ben ụtọ o chekwanụ na ya na mmadụ na-akọ etu a ka Ben si wee kulie ha abụọ ewee soro gawa Ben amaghị na agwọ nọ n'akịrịka amaghị na Uchenna na dairekta akpaala ha agaruola ewetara ha mmanya Ben amaghị na e tiri obere ihe n'iko ya agbanyere ya mmanya Ben amachaghị iko amacha o buru mmanya ahụ ṅụọ mmanya ahụ ka ọ ṅụchara ike ọgwụgwụ a na-agwụ ya n'elu ya ka a nọ ụra eburu ya ihe a bụ ihe ikpeazụ ọ ghọtara Uchenna na dairekta ewee maa ya elu wee kpọọ ya ntu ọkpọ ya mabọrọ mecha ibe ya mabọrọ azụ ya piti piti piti nwoke a na-edina nwoke ibe ya ka o mechara tete Uchenna wee kọwara ya na iwu ha bụ na e dina gị ị chọọ onye ọzọ dina na a taa gị ị taa onye ọzọ ọ dị Ben ka ya gbuo Uchenna n'aka ọ naghị ejizi anya ahụ Uchenna ọ na-agbara ya ọsọ ọ lakpọọla n'echiche ụra anaghị egwuzi ya n'anya kee ka ya esi ga-eme ihe dị etu a ọ naghịkwanụ ebi ụdị ndụ a kee ka ya ga-esi gaa kpọrọ nwoke ibe ya rịa ya elu na o kweghị omume ka ọnwa ole na ole ihe a gachara ike Ben amalitezie renwe erenwe n'akwa ọrịa Ben dina gụchara mmiri na-esi ndu a na-arịgharịcha ka ahụ ya ha o nweghị onye isi ahụ na-ekwenye gaa leta ya onye tinye isi n'ebe o dina ọ kwụchi aka n'imi were ọsọ gbapụta ma ụmụnne ya e butere Ben nri ọ naghị eriwalizi naanị nne ya na-atachi obi na-aga eleta ya na-ebugara ya nri na-ehichasị ahụ ya Ben anọkata na wee hụ na ọnwụ akụwala aka n'ụzọ nne ya bataziri ihicha ya ahụ o wee kpọọ nne ya wee gwa ya nke bụ eziokwu na ihe dowere ya n'ọnọdụ ọ nọ okwu a ka o kwuchara tụfe isi azụ ọ bụrụ ọnwụ arịrị ezu ike Ben ezukwa n'ike o wee bụrụ etu a ka e si wee were Ben wee gbazuru ahịa gee m ntị bịa duga m ozi na-akpọlakwa mmadụ ala mmụọ n'ike ihe ụmụ mmadụ mụtaziri ugbu a ka ha a sị gị bịa ebe dị otu a ị gaba kpọrọ mmadụ elu adịkwa mma ọ bụghịkwana ihe ọ bụla e wetara nye gị rie tụọ akpịrị gị nga ihe ahụ gụọ gị ị laa kpogoro ya rie ụwa anyị hụrụ dịkwa njọ o nwekwara ndị na-achọ ndị ha ga-eji agbazuru ahịa ekwekwala ka ọ bụrụ isi gị bara n'ọba ahụ e kere ede ekwekwala ka ọ bụrụ gị maka na ihe ụmụ mmadụ mụtara ugbu a kakwa ha ahụ ntị adịkwa ya gazie